Фӏэхъус гуапэ фызохыр, ӏэнэ хъурей нэтыным фыкъызогъэблагъэ. Фызпэзымыгъаплъэу ди хьэщӏэхэр къезгъэблэгъэну сыхуейщ. Ди Хекужь Адыгэ Республикэм щӏыхь зиӏэ и журналист Тӏэщ Светланэ, пщӏэ зыхуэтщӏ Тӏэщ Светланэ, къеблагъэ.

Фӏым утхуеблагъэ, сэлам гуапэ фызох, нобэ къыдэплъ псомикӏ, фэрикӏ. Упсо, упсо, ди гуапэщ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏыхь зиӏэ и артист Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ театрым и артисткэ Болэ Пащтыкъ Анфисэ. Пщӏэ зыхуэтщӏ Анфисэ, укъызогъэблагъэ.
Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ Псоми сэлам гуапэ фызох, си гуапэщ. Упсо, упсо. Тыркум Къайсери къалэ, Адыгэ Хасэм унафэщӏу хэт лъэпкъ лэжьакӏуэ Бжьыхьэлӏ Онур. Зиусхьэн Бжьыхьэлӏ Онур.
Къеблагъэ. Къеблагъэ куэд ухъу, ди нэхъыжь. Къыдэплъ псоми сэлам язох. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ псоми. Упсо, упсо.
Ди хьэщӏэхэм зэман хэфхыу ныщхьэбэ фыкъызэтхуеблэгъам, ди зэнэтыным фыкъызэхыхьамкӏэ фӏыщӏэ гуапэ фхудощӏыр, Тхьэр арэзы къыфхухъу. Ди зэхуэсым кърихьэлӏахэм, ди нэтын еплъхэм кӏэщӏу закъевгъэцӏыхуам ди гуапэт, Светланэ, япэ дищӏэ укъацӏыху дауикӏ, ауэ зэ ягу къэбгъэкӏыжам кӏэщӏу зыкъебгъэцӏыхуам ди гуапэ хъунт.

Адыгэ ӏофым пылъхэм я къэбар къэсӏотэныр зэкӏэм анахь сикӏас. Ащ елъытыгъэу ӏэкӏыб хэгъэгум щыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм хэхэс адыгэхэм бэрэ сахэхьанэу хъугъэ. Къэралыгъоу зыщыпсэухэу анахьыбэу Тыркуем къысфэпчыщтэп, тхьапшрэ сыкӏуагъ Сирием, Иорданием, Америкэм, Австрием, Францием, Германием, Чехием,

Упсэу, упсэу, ди гуапэщ. Пщӏэ зыхуэтщӏ Бэрэгъун Марьянэ. Уэри аращ цӏэрыӏуэу псоми фыкъащӏэр, ауэ иджыри зэ кӏэщӏу зыкъэдыбгъэцӏыхуам ди гуапэ хъунт. Си гуапэу, Баязит, нтӏэ, зэрыжыпӏащи, сэ Бэрэгъунхэ сащыщ, си цӏэр Марьянэщ. Джылахъстэней куейм Ботэщей къуажэ сыкъыщалъхуащ. Иджыпсту Налшык къалэ къэрал музыкальнэ театрым и солисткэу солажьэ. Упсэу, упсэу, ди гуапэщ. Пщӏэ зыхуэтщӏ Болэ Анфисэ, зыкъэдыбгъэцӏыхуам, тӏэкӏу цӏыхухэм закъебгъэщӏам ди гуапэт.
Упсэу Баязыт, сэри Къэбэрдей-Балъкъэрым, Тэрч куейм хыхьэ Ботэщей къуажэм сыкъыщалъхуащ, Марянэрэ сэрэ дызэкъуэжэгъущ, Болэхэ сащыщщ, Пащтыкъхэ сыранысэщ, си цӏэр Анфисэщ, Къэбэрдей театрым артисткэу сыщолажьэ.
Сыту, Марьянэрэ сэрэ дыботэщейщ, сэ сыботэщейщ. Баязит, уэри удигъусэщ. Пэжт, пэжт. Дызэкъуэжэгъущ. Нобэ Тэрч куейр дызэрихьэлӏащ псорикӏ, ара? Псори дыщыхуэзэнщ Тхьэм жиӏэм. Упсэу, упсэу, ди гуапэс. Зиусхьэн, Бжьыхьэлӏ Онур, кӏэщӏу зыкъыдэбгъэцӏыхуам ди гуапэт, си къуэш.
Сэри Кайсэр Хасэмкӏэ щӏэздзэнщ. Кайсэр Хасэм и унафэщӏхэм сащыщщ. Кайсэр сыкъыщалъхуащ, мыбдеж Узуняйлэ щӏыпӏэр зылъалъауэ щӏэкӏынщ. Узуняйлэ Жаныкъуей къуажэм сыщыщ. Илъэсипщӏрэ блырэ хуэдиз хъуауэ Къайсэр Хасэм къафэкӏуэ гупым щӏэдзауэ иджыпсту унафэщӏым дыхэту псоми схэлэжьащ, мис къудамэу хъуам схэлэжьауэ иджыпстуи сахэтщ. Адрей ди гъащӏэкӏи финанс ӏуэхум яужь ситщ финанс сызыхуеджари мыдей къэралым финанс ӏуэхум яужь ситщ дэ ди дейкӏэ дэ лэжьыгъэу хасэ ӏуэхухэр лэжьыгъэу дыкӏуэкъым абдей абы яужь диткъым ауэ зэман дыгъуэтыхукӏэ докӏуэри зыгуэркӏэ даху сэбэп дахуэхъуфмэ апхуэдэу дохуолажьэ хасэм Иджыпстуи ара. Упсэу, си къуэш. Кӏэщӏу жыпӏэм лъэпкъ лэжьакӏуэ Онур. Сытым деи лъэпкъым щхьэкӏэ и псэжьыр телъу апхуэду диӏэс, Тхьэм уригъэфӏакӏуэ. Тхьэрэзы пхухъу. Хабзэ жыдоӏэ, хабзэ, сытым деи хабзэм дытопсэлъыхь мы дэ ди лъэхъэнэм. Адыгэхэм хабзэ псалъэм мыпхуэдэ мыхьэнэхэр кърахэу щытащ, зэ фигу къэзгъэкӏыжыну аращ. Япэрауэ, иджыпсту закон, къанун, жыхуэтӏэр. Адэкӏэ унафэ мыхьэнэр ещанэу зэхущытыкӏэ, зэбгъэдэтыкӏэ, къимыдэкӏи зэгурыӏуэкӏэ, етхуанэу щапхъэ, еханэу цӏыху хэтыкӏэм и пщалъэ, абы и мардэ нэгъуэщӏ къинэмыщӏхэри. Хабзэр псалъэм щхьэкӏэ законым хуэдэу къагъэсэбэпырт, жи, хеящӏэхэм, хьэкумым. ӏуэху гуэр щызэхагъэкӏкӏэ е уасэ щызэӏэпахкӏэ, ауэ хабзэр унафэм ещхьу увырт пщымрэ пщылӏымрэ я зэхущытыкӏэр къыщахутэм и деж. Хабзэр дауи зэхэтыкӏэщ, зэбгъэдэтыкӏэщ, нэхъыжьымрэ нэхъыщӏэмрэ Цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ, лӏымрэ фызымрэ я зэхуаку дэлъын хуей нэмысым, пщӏэмрэ щӏыхьымрэ я деж ӏуэхур нэсамэ. Ауэ хабзэр зэгурыӏуэкӏэщ лъэныкъуитӏым зыгуэр зэпаубыдамэ е зыгуэр зэдаугуэшмэ. Хабзэр щапхъэщ нэхъыжьым и хьэл-щэн, и жыӏэ нэхъыщӏэм къыщищтэкӏэ, е сабийр зыгуэрым щӏагъэдэӏуу, щагъаплъэу абы щыщӏапыкӏкӏэ. Дэтхэнэ цӏыхуми и лъэпкъым и бзэр зэрищӏэн хуейщ, зэрищӏэн хуейм хуэдабзэу и хабзэри ищӏэн хуейщ. Ди зэманым куэдым и анэдэлъхубзэри зэрапэсыжкъым. Хабзэм тетуи псэуну хуэмейхэри нэхъыбэжу щыӏэщ. Абы гу лъыдотэ. Хабзэр бзэгупэкӏэ зэрахьэркъым жыхуаӏэр мис аращ. Абы къокӏыр хабзэм утету упсэун хуейуэ. Сэ мыбдежым ди хьэщӏэ лъапӏэхэм псоми фхуэгъэзауэ зы упщӏэ фэстынущ, ауэ япэ щӏыкӏэ Светланэ зыхуэзгъэзэну сыхуейщ мыпхуэдэ зы упщӏэ. Нобэ дыкъыздэса глобал дунеижьым Дыкӏэлъыплъурэ, дызыхэс лъэпкъхэм дадэплъейуэрэ, ди хабзэр махуэ къэс нэхъри ӏэщӏыб тщӏыурэ щӏэддзащ. Куэдым ди адыгэ хабзэм дыхуэмеижу къалъытэ. Ди адыгэ хабзэм пэжу дыхуейуэ пӏэрэ? Адыгэ хабзэр тэмэму тӏыгъыу щытым, сыт абы фӏыгъуэу къытхуихьынур, Светланэ? Дынодаӏуэ.
Адыгэ хабзэм сыдигъокӏи уасэ фашӏэу, къеплъхэмэ, кӏо тхыгъэу къыднэсыжыгъэхэмэ, джы Кавказым плъырстыр зэманым бэ къихьэщтыгъэр

Дыхуеиж, димыӏэм мыхъуну ара? Сыт хуэдэ фӏыгъуэ къытхуихьынур хабзэм, ди адыгэ хабзэм, дунейм дыщытетым, гъащӏэм и кӏуэцӏым къриубыдэу?
Светланэ иужь хэплъхьэныр мащӏэщ, дэгъуу къыджиӏащ псорикӏ, ауэ шэч хэмылъу хабзэ дыхуейщ, хабзэ димыӏэм Ди лъэпкъыр, ди адыгэр ижь-ижьыж лъандэрэ и хабзэ дахэмкӏэ цӏэрыӏуу щыту щытащ. Ар димыӏыжмэ, лъэпкъыри кӏуэдыну къысщохъу. Кӏэщӏу жысӏынщи, хабзэм дыхуейщ. Упсэу, упсэу. Анфисэ, атӏэ, Хабзэм дыхуеижӏэм, сэ сщӏэрэ, къыфӏэӏуэ къафӏэмыӏуэхуу. Мис ахуэдэу щыт, диӏэхэс псори дызэрохьэлӏэри. Ахэм щхьэкӏэ сыт щыпэ, сыт ахуэдэу къащӏыщыхъур, е хабзэр ямыщӏу, ямыцӏыхуу ара, хьэмэрэ щӏыхумеижыр сыту пӏэрэ? Нтӏэ, Баязыт, сэ жысӏэныращи, хабзэмрэ бзэмрэ быду зэпхащ. Ди бзэр, ди адыгэбзэ дахэр кӏуэду щытым, хабзэри абы и гъусэпсу дэкӏуэдыну сэ къысщохъу. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, зи бзэ зымыщӏэм зи бзэ зыщӏэну хумей цӏыхур хабзэми тетыну хуейкъым. Зи бын адыгэбзэр зи бзэкӏэ зымыгъэпсалъэ, адыгэбзэ ӏурылъу къэзмыгъэхъу адэ-анэм ар хабзэм щӏапӏыкӏыу сэ жызэвгъэӏэнукъым. Иджыпсту сэ куэдрэ къысхуохуэ апхуэдэ, сыт адыгэбзэ зэращӏынур ди сабийхэм, сыт мы хабзэ щымыӏыжыр къыщӏыдэплъэфыжыр, Мис апхуэдэ псалъэмакъ къохъу дыщыхэхуэ. Сытым дежи сэ абы щхьэкӏэ сопсалъэ, соныкъуакъуэ, зэрыжаӏэщи, си жьэ зытепӏауэ апхуэдэ зыхэсхыу сэ сыщытыфынукъым, абы сапэрымыуэу. Дэ ди сабийхэм дэ жытӏэр, дэ тщӏэр ялъагъум зыхалъхьэм ди насыпщ. Ар дэ яжедмыӏу щытым, ябгъэдэдмылъхьу щытым, дэнэ къыздырахынур? Аращи, сэ сытым дежи хьэкъу пхыкӏыу абы сытетщ икӏи ар сэ сытым дежи жызоӏэ, хабзэм дыхуейщ, нэхъыжьыр, нэхъыщӏэр, Пщӏэ зыхуэпщӏын хуейр гуащэр, тхьэмадэр, пщыкъуэр, пщыпхъур, щхьэгъусэ, цӏыхухъум иӏын хуей пщӏэр, цӏыхубзым унагъуэм щиӏын хуей пщӏэр, къалэныр, унагъуэм сытым дежи илъын хуейщ, сабийм бгъэдэплъхьэн хуейщ. Упсо, упсо, тӏэ, Анфисэ, мыбдей къыжыпӏам и лъабжьэр щӏэстхъэну сэ сызхуейр бзэр зымыщӏэм а хабзэри къищтэнуӏэм, Ахуэдэу къокӏ мо дэ зи гугъу тщӏахэм щхьэкӏэ. Бзэр тебзэу щытым, хабзэр абы и щӏэбзэс. Ахуэдэу жыӏэн хуей, пэжщ, бзэраӏэ нэхъапэ щиткӏэ.
Пэжщ, пэжщ, апхуэдэу жыпӏэ хъунущ, Баязыт. Бзэр, адыгэбзэр дымыщӏэжым, лъэпкъыр щыӏэжынукъым. Дэ ди лъэпкъыр езыр хабзэ дахэ защӏэу зыхэлъщ. Хэбдзын хэмылъу, ди нэхъыжьу, ди нэхъыжьыфӏхэм хабзэр зэраӏыгъам хуэдэу ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ абы иджыпсту дытетыфкъым. Ауэ хабзэм, адыгэ хабзэм щигъэуа щыӏэу сэ си фӏэщ хъуркъым. Дытетыфамэ ди хабзэм, ди насыпт.
Тхьэм жиӏэм дыгугъэнщ иджыри нэхърэ нэхъыӏуэу дытетыну. Онур, си къуэшыжь, уэ зыпхузогъазэ а упщӏэ дыдэмкӏэ сыт къыджепӏын? Дауэ жысӏэн? Хабзэм дытету щытым ди гъащӏэм сыткӏэ ефӏэкӏуэну, сыт и сэбэпу къыдекӏынур? Абы и гугъу тхуэпщӏам.
Хьэщӏэ къысхуэкӏуауэ бжэм еуэмэ сымыщӏа. Къысхуэвгъэгъун сщӏащ ара?
А, хъуатэ, дэ мыуэ Зыпичаси ара? А, иджыпсту ущыущӏэхьэрэ тэмэм? Ара эфир занщӏэр. А упщӏэ дыдэмкӏэ, Онур, уи гупсысэхэр къыджепӏам арат.
Сэ мыст жыцӏын. Хабзэр зэманым емыкӏумэ, езыр езырурэ кӏуэдыжыну къысщохъу. Зыгуэрхэри кӏуэдын хуейщ ар псори, хабзэ псори иджыпсту. Зепхьэфыну ипэм жаӏэу щыта шым ушэсыныр хабзэӏым, ауэ шым узэрышэса щӏыкӏэращ хабзэр жаӏэу щыта. Иджыпсту дыкӏуэу шым дышэсыну араӏым, ауэ а адыгэ щытыкӏэр хабзэм хэлъ а гупсысэр, а гупсысэр зыхэплъхьэнурэ, а хэплъхьа гупсысэмкӏэ дуней Уи дуней тетыкӏэр мыст пщӏын хуей, апхуэдэу ущытын хуейщ. Иджыпсту нэхъ сэ сщӏэрэ, зэманым емыкӏуу хабзэхэр къэдмыӏэтмэ, къэтӏэтым къизгъэкӏырт. Сэ тӏэкӏу тыркубзэкӏэ сегупсысыру адыгэбзэкӏэ сопсалъэ зэзэмызэ. Ахэр Дымыгъэкӏуэдмэ, цӏыхухэм мыст къащохъу. Ара нетӏэ жиӏам хуэдэу хабзэр щымыӏэжыр къыщӏевгъэжьар сыт жаӏэу, сыту апхуэдэу. Иджыпсту и пэм щытащ мыстыр. И адэр и къуэм зыгуэрхьэр щысу и къуэм дэхащӏэу ядэтэкъым, сэ сщӏэрэ, и цӏэр жаӏэу ядэтэкъым, сыттэкъым, мыпхуэдэхэр, мыхэр хабзэу щытащ. Дэ иджыпсту ахэр хабзэщ жытӏу тщӏыкӏэ хъунукъым, ахэр хъуэжын хуейщ. Иджыпсту щӏалэгъуалэм хабзэр сыт жаӏэу, дэ Тыркумкӏэ тӏэкӏу нэгъуэщӏщ, хасэм Къакӏуэмэ, хабзэр зрихьэу, ауэ щӏыбым щӏекӏмэ, хабзэр зрим зрамыхьэу, апхуэдэщ ди дейкӏэ тӏэкӏу. Иджыпсту Хэкумрэ дэ деймрэ тӏэкӏу я зэхуаку куэд дыдэщ, дэ бзэри куэдым ящӏэкъым. Хабзэр щызепхьэни мыст щыӏэкъым. Къуажэхэм щызрахьэу щытащ, ауэ иджыпсту Хасэм укъакӏуэмэ, Хасэм Тӏэкӏу хабзэ хабзэ пщӏыми къагурыӏуэу, зыгуэрхэр къекӏуалӏэу хасэхьэращ иджыпсту, тӏэкӏу ахэр щекӏуэкӏыр. Тӏэкӏу зыхэзгъэрыхь, зыхэзэрыхьа хуэдэу хъуащ, ауэ тӏэкӏу кӏэщӏу а унагъуэм и мыстыр жысӏэнс. Ипэм унагъуэхэр куэду зыхэтт, сэ сщӏэрэ, и адэр, и адэ къуэшыр, и адэ шыпхъур, псори зэхэтхьэти, Абдей сабийм и адэр кӏуэу мыдэхащӏэми хъут, а сабийм зыгуэрым фӏыуэ илъагъун хуейщ, ауэ мыст дэхэщӏэн хуейщ, сытын хуейщ. Ауэ иджыпсту унагъуэхэр цӏыкӏу, нэхъ цӏыкӏу хъужа и адэр, и анэр я сабийр. Иджыпсту хабзэр зефхьэ. Уи сабийр уи сабийм мыст умыщӏ зыгуэрхьэ щысу сыту жыпӏэкӏэ мыр нтӏэ ар жыпӏэкӏэ ар хабзэ хъунукъым. Ауэ хасэм къакӏуэмэ хабзэр сыт жаӏэу щӏалэгъуалэ щеупщӏым дейр мыхэр хабзэу жаӏэ. Мыра, мырауэ щыта, уэлей дэ ди адэр щысу дымыпсэлъэфт, уэлей дэ ди адэр щысу дымышхэфт сытт. Мэ ар хабзэ хуэдэу жаӏэ. Ар зэрызэхихыу иджыпсту университетым щӏэс, школэм щӏэс щӏалэм, ар зэрызэхихыу яӏэт, сэ мы хабзэ жыхуаӏэм, сэ си гъащӏэмрэ мыбырэ дызэтехуэкъым, жери. Адрей хабзэу хъуари идэкъым иужькӏэ. Мыр мыпхуэдэу щыщыткӏэ, адрейхьэри мыбы ещхьу къыщӏэкӏынщ. Мы зэманым мыр екӏукъым, жери хабзэр къищтэкъым. Тӏэкӏу нэхъ реалист дыхъуу дгъэкӏуэдынухьэр дгъэкӏуэду.
Итӏанэ хабзэ нобэрей зэманым демыкӏухэр хэдгъэкӏын хуейщ щыжытӏэм дежым, псалъэм папщӏэ, а хабзэм и купщӏэр хъумауэ, ахуэдэу тыркубзэкӏэ жыпӏэм гюнджэлэмэ, къэгъэщӏэрэщӏэжын. Мис ахуэдэу хъунум пэж дыдэу ахуэдэ куэд диӏэс, мес шыр диӏэжкъым. Псалъэм папщӏэ ӏэджэрэ жыдоӏэр, щыхьэкӏуэ щыкӏуэкӏэ, зыгуэр дунейм ехыжауэ япэм шыкӏэ кӏуэуэ щытащ, абы иужькӏэ машинэкӏэ кӏуэрэ ар хъыбар иращӏ, ирагъащӏэу. Псалъэм папщӏэ, уеблэм. Къэбэрдеймкӏэ щызэхэсхащ, машинэм щитӏысхьэкӏэ жи, ар сэмэгу лъэныкъуэмкӏэ къикӏын хуейщ и шоферырауэ щымыту щытым, ар къащӏэн щхьэкӏэ щыхьэкӏуэу зэрыкӏуам. Абыи дыблэкӏри зэманым зихъуэжыху, ныджы, псалъэм папщӏэ, дунейм зыгуэрэ ехыжа нэужь, смс-кӏэ хъыбар зыгурыгъуэт смс куэд щӏыгъуи, хъыбар ящӏэ. Мис ар иджы къэдгъэщӏэрэщӏэжауэ жыпӏэ хъунущ, нобэрей зэманым ахуэдэущ зэрезэгъыр жыпӏэу. Ауэ мыр Дауикӏ, сэ сызэреплъымкӏэ, ӏуэхушхуэщ, ӏуэху кӏыхьщ, ӏуэху куущ, ауэ ӏэмал имыӏэу, нетӏэ, Анфисэ жыхуиӏами, тӏэкӏу техуэу къысщохъу сэ уэ жыпӏахэм. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэм Тыркумкӏэ ди проблемыр нэхъыбэщ, хабзэр пӏыгъынумикӏ, бзэрикӏ, мес, макӏуэ, мэлъей жыхуаӏэм хуэдэу ащӏохуэкӏи, а уэ зэрыжыпӏам мыпхуэдэу къикӏрэ тэмэму къызгурыӏуауэ пӏэрэ? Бзэр зэрагъэмыщӏэжым щхьэкӏэ модрей хабзэри къимыщтэу, къримыдзу, ари къыфӏэмыӏуэхуу икӏи къигурымыӏуауэ ахуэдэу къызэрыдгурыӏуэн хуейр ӏуэхущ. Ауэ бзэм, бзэм и мызакъуэу хабзэр иджыпсту а щӏалэгъуалэм зрагъэщӏэну щӏыпӏэр хасэра. Хасэм къокӏуалӏэри, хабзэр сыт жиӏэу щыщӏэупщӏам дей, Яу хабзэр мырас мырас сэ си адэм и дей ща- си адэр щыту сышхэфтэкъым жыпӏэу къебгъажьэмэ, абы ар къищтэнукъым. Хабзэр зэхэтыкӏэращ, хабзэр псэукӏэра, дуней тетыкӏэращ, хабзэм псори къеубыд. Ауэ мыр мы зэманым екӏуу жыпӏын хуейщ, мы зэманым ебгъэкӏун хуейщ. Сэ сщӏэрэ, мис зыгуэрэ къызэрыщӏыхьэу дэ дыкъотэдж абы десауэ, ды- дыщыцӏыкӏу лъандэрэ, мыр зыми къыджи- ӏам. Дэ длъагъурэ мыр къэтщтас. Ауэ сэ Иджыпсту дэ тыркухэм дахэтщ, тыркухэм жыхуэсӏэкӏэ лъэпкъ куэди щыӏэщ мыбы, ауэ Лэжьапӏэм сыкӏуащ, Иджыпсту гъащӏэм сыхыхьащ, иджы си унэм сыщӏэсыжкъым. Ауэ зыгуэрэ къызэрыщӏыхьэу сымыщӏэу мо мысту сыкъэмытэджи сыкъэмытэджу мо тэмэму сыкъэмытэджми тӏэкӏу зызощӏ мо Зысщӏу щӏэздзэри иужькӏэ мыр къащыхъу щӏадзам, хьэм хабзэр убзэ яфӏощӏ жыхуаӏэм хуэдэу, сэ тӏэкӏу абы сыщышынэ хуэдэу, сэ абы нэхъ зыгуэрэ ӏуэху лэжьыгъэкӏэ си ӏуэху техуэ хуэдэу, сыт хуэдэу, ахэр гупсысэу щӏадзаси, сытми абы хабзэ ищӏэ. Мис мыр иджыпсту ар къэтэджын хабзэр абдей къэпӏэтын хуей, ар пщӏынукъым абы адэкӏэ. къатэ къыгурыӏуэм и дей укъэтэджынс. Мыбы къизгъэкӏыр мыст, хабзэм и гупсысэр уэ езым теплъхьэжмэ, сэ абы щхьэ сыкъызэрытэджар пщӏэ хуэсщӏу аращ, ауэ абы нэгъуэщӏу къыгурыӏуэмэ, мыр абдей щыпщӏынукъым. Ар къыгурыӏуэм и дей пщӏэ хуэсщӏу сэ сыкъэтэджынс, адыгэ хасэм сыкъыщытэджынс, ауэ ар хабзэщ жысӏэу

ахэр щызепхьэн хуейщ щӏыбыми. Ди дейкӏэ нэхъ сэ сымыдэр ара, хасэм къызэрыкӏуэу Адие загъэадиеу, мо тӏэкӏу загъэадиемэ яфӏэфӏ хуэдэу, ауэ щӏыбым къыщӏэкӏа нэужь зэрыадиер умыщӏэхыу, уеплъмэ къыбгурымыӏуэу апхуэдэу щытын хуейкъым цӏыхур. урамым дэтми, щызекӏуами, щызекӏуэм дей, щыпсалъэм дей тыркубзэкӏэ псэлъ ирепсалъэ хуейм мыр адыеу къысщохъу жыпӏэу зыкъыхигъэщын хуейщ.
Уей, пэжым, итӏанэ иджыри зэ къытедгъэзэжым тыркумкӏэ. хэхэсым жытӏынс псом нэхърэ тӏэкӏу Тыркум нэхъыбэу адыгэ дызэрыщыӏэм щхьэкӏэ абы нэхъ дытотхьэусхыхь мес Тыркум къэкӏуахэми псоми фыщогъуазэри бзэр гъащӏэм щыхэмытым и деж ар гугъу ӏейс мес Онур жиӏам къыхэщыр хасэм къыщӏэкӏа нэужьыкӏэнэ дауэ жысӏэн мыадыгэж хуэдэу Тыркубзэм моуэ гъащӏэм хозэрыхьыр сыт щхьэкӏэ жыпӏэм зэикӏ адие Адыгэбзэу зыгуэру зыхихынукъым абы, гъащӏэм бзэр хэтыжӏэми. Араси, Тхьэм жиӏэм, дыщыгугъунщ. Тӏэкӏу моуэ абдежым щызэпызгъэунурэ сэ мыбдежым нетӏэ къыхагъэщами, Светлани псоми жаӏахэм къыхэщу зы упщӏэ диӏэщ дэ. Мыбдежым мы упщӏэр псоми фэстынущ, ауэ япэщӏыкӏэ Марьянэ и жэуапыр къеӏысхыну сыхуейт. Мыпхуэдэу жеӏэ ди нэхъыжьым. Тхьэмадэмрэ гуащэмрэ къахуегъэкъуркъым нысэм и цӏэр занщӏэу жаӏэну. Абыхэм нэхъыбэу жаӏэр нысащӏэ, нысэ, псалъэращ. Нысащӏэми, зыхыхьа унагъуэм исхэми, я гъунэгъухэми цӏэ фӏищырт. Сэ дыдэр абы срихьэлӏащ, дэ ди гъунэгъу ахуэдэу ди ӏыхьлым сыцӏыкӏуу апхуэдэу Эрджан къысфӏищауэ щытат, ахуэдэу псоми дыкӏуэри сэ мо цӏэр къысфӏэщ, сэ мо цӏэр къысфӏэщ жытӏэурэ дахэ цӏыкӏуу зыгуэрхэр дэ нэхъ дигу ирихь цӏэхэр зыфӏедгъэщу. Нэдыгъэ, дыгъэ цӏыкӏу, дыгъэ шу, мис ахуэдэу езыхэми а я нэхъыжьхэм псоми фӏащэу зэрыщытам сэ езыр сыкъэсащ. Икӏи абдеж сызэрыуэупщӏыну схуейр мыращ, Апхуэдэ хабзэм а цӏэ зэрыфӏащам, сэ сщӏэрэ, мобы нысэм и цӏэр занщӏэу жимыӏэу нысэ жыӏэу, ахуэдэу щигъэлъапӏэм дежым, мыбы дэ ди гъащӏэм фӏыгъуэу сыт къыхилъхьэр? Мыбы и лъабжьэм щӏэлъ дахагъэр сыту пӏэрэ, Марьянэ? Нетӏэ, жыпӏэри сигу къэбгъэкӏыжащ а цӏэ лейм теухуауэ, дэри гъунэгъу диӏэу щытащ, зэщхьэгъусэ ныбжь яӏэу, ар япэм къуажэхэм нэхъ зым зыр гъунэгъум екӏуэкӏыу тетӏысхьэпӏэм тетӏысхьэрэ уэршэрхэу щытащ. Мис ауэдэ зы пщыхьэщхьэ гуэрым а ди гъунэгъу цӏыхубзым зыгуэрым и гугъу ищӏти, Ди зы къуажэ, ди зы къуажэ, жиӏити, сэ сынэхъ цӏыкӏут, къызгурыӏуэртэкъым. Зыкъомрэ седэӏуат, цӏыхубзри екӏуэкӏыжауэ ди анэм сеупщӏауэ щытащ, Е, мамэ, ди зы къуажэ жыхуиӏэр хэт? Мы Ленэ щыжысӏэмэ, Сулътӏанщ жыхуиӏэр, жиӏауэ щытащ и щхьэгъусэм щхьэкӏэ. Нтӏэ, пэжщ ар, Сэ а зэманым схиубыдауэ жысӏэ хъунукъым, ауэ пщыкъуэми и цӏэкӏэ емыджу, пщыкъуэцӏэ лей фӏащу, пщыпхъуми мис ахуэдэу, сэ абы сызэреплъыр зы псалъэкӏэ жыпӏэ хъуну къысщохъу. Абы хэлъ гупсысэр пщӏэращ. Пщӏэ хуащӏу щытауэ аращ, сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ, щхьэкӏэ жыпӏэм, псалъэм папщӏэ, уэ гуащэ е тхьэмадэ пхуэхъуам убгъэдэувэу, бзаджэм зэрыжаӏэу, и нэр къипчу уэ фӏэпща нэхъей, цӏэкӏэ дауэ узэреджэныр? Ар нэмысыншагъэу къызолъытэ. Аращи, абы хэлъ гупсысэр пщӏэращ.

Арагъ псэу щохъу. Анфисэ, уэ сыт къыдджепӏэн абы теухуауэ цӏэ фӏэщынымрэ сщӏэрэ, мис ахэм нысэ зэрыжиӏэр и цӏэ зэрыжимыӏэхэм теухуауэ?
Сэ, сэ сызэрыхиубыдар, сэри си адэ-сянэр цӏэ лей яӏэу зей сэ зэхэсхакъым си адэ-сянэм я паспортым ит цӏэмкӏэ зыр зым еджакъым зей. Цӏэлей яӏэу цӏэлейкӏэ зэджащ сытым дежи. Ауэ сэ си зэманым уже къызэриубыдар Тхьэ ди цӏэмкӏэ къыдэджам кӏуэ, си гуащэри си гуащэшхуэри сыбгъэдэсати, нысащӏэкӏэ къызэджащ сэ. Нысащӏэкӏэ, дахэ дыдэу апхуэдэу къызэджащ, ауэ иджы сэ согупсыс, иджы сэ щӏалитӏ сиӏэщ. Сэ гуащэ сыхъумэ, Сэ ар иджыпсту къезэгърэ къапщту щытым цӏэлей ептыну. Аращи, зэманым зэрыжиӏэщи. Деджэ, нысэм и цӏэ есэӏуэкӏэ, нысэ тӏуэ. Нтӏэ, цӏэлей, цӏэлей епту иджыпсту щыӏэ нысащӏэхэм а цӏэр ягу иримыхьу щытымэ, дауэ иджы гуащэр зэрыхъунур? Ядэну цӏэлей епту? Уи нысэр зэрыщытым теухуауэ цӏэ къыхухэпхынщ,

Нысэхэр агъашӏо зэхъум гуащэ тыхъугъ. Нтӏэ, пэж, пэж, Светэ, арат си анэм жиӏэр. Гуащэхэр щыбзаджэм сынысащ, иджы нысэхэр щыбзаджэм сыгуащэщ, жи. Нтӏэ, Анфисэ, уи адэрэ уи анэрэ щызэджэм я цӏэр жаӏэтэкъым, жыбоӏэ. Етӏэ, Марьянэ, хьэмэ ди зы къуажэ жаӏэрэт, лӏо жаӏэр. Ди зы къуаджэ, ди зы къуаджэ.
Унэр зейр жаӏэт.
Антӏэ, си анэм, си адэм и цӏэр Аликт, ауэ си анэр си адэм зэреджэу щытар Хьэбаскӏэ еджэт.

Сэ япэ дыдэ, япэ дыдэр сыт, етӏанэу, ещанэу зы гупыми Тхьэр арэзы къахухъу, Бесей Ренатэ и анэм сымэ зы гуп, ахуэдэу уи къуажэм дэ гупу утшэжынущ, жаӏэри, Ботэщей сыщашэм Тэрч дыкъыщыувыӏа зы щӏыпӏэхэм зыдгъэпсэхуа, сытми доуэршэрри, сэ къызоупщӏ мыпхуэдэу. Баязид, фэ фи деж зэщхьэгъусэхэр Зыр зым щепсалъэкӏэ, Дауэ зэрызэджэр и цӏэмкӏэ, еджэрэ хьэмэрэ? жеӏэри сэри, Е! жеӏэри йоджэ жызоӏэ, нэгъуэщӏ жи арат пэж дыдэу, Е! жиӏэ фӏэкӏ цӏэи жиӏэу, ди зы къуажэри нэхъыфӏщ жызоӏэ, Марьянэ, ди зы къуажэр зимыӏэу фӏэщыгъэ цӏэ гуэрт. Е, е, ейр ар, ар ти бренд.

Тӏэкӏу къытщымытхъу сэ пэжи жыпӏэ мис ахуэдэу нэхъ къызощтэри. Сэ тӏэкӏу среалист.
Цӏэфӏэщам сыт къыпфӏащат, уэри цӏэ къыпфӏаща, сэ Эрджан къысфӏащат абы щыгъуэ. Дэ мы си нэхъыжьым аращ срихьэлӏауэ. Си нэхъыжьым мысту цӏэ фӏащар Хьэрунт и цӏэри. Ар си едэшхуэм и адэращ, хекум сабийуэ кърахауэ. Абы щхьэ си енэшхуэм и пщыжьым и цӏэр жимыӏэн щхьэ цӏэ фӏищауэ, ари мыстым пассапортми апхуэдэщ, иджи цӏэ етӏуанэ иӏэщ абы. Сэ Хьэрун схужыӏэнкъым, мыбы етӏуанэу зы цӏэ фӏэсщынщ жери.

Тхьэматэшхуэм ыцӏагъэр къысфэӏощтэпышъ ыӏуи цӏэтедзэ фишӏыгъ. Дэ Джары псоми тхь- дэ Хьэрун сдызеджэр, дызеджэрауэ, езым а Уи цӏэр анэ ахъ еджа. зрихьэт атӏэ. уи анэ А цӏэр еджа. зрахьэт. Ди декӏэ фӏащ нысэм, фӏащ нысэм е- дэ- цӏэ дахэ, сэ фӏыуэ узолъагъу жыхуиӏэу къыщӏекӏын сэ сщӏэрэ, си хабзэу абы къикӏыр сщӏэрэм, ауэ Нысэ унэ къыщӏыхьами, цӏэ дахэ зыгуэрыхьэркӏэ йоджэхьэ. Нэхъыжьхэми фӏащ и цӏэр жамыӏэу сэ си едэшхуэм. Си едэшхуэм и цӏэри, си едэшхуэм и къуэшым и цӏэри, и цӏэ дыдэр пассапортым итыр дэ тщӏэтэкъым, нэгъуэщӏ цӏэкӏэт зеджэхьэри.

псори итӏысхьэри ар ирамыгъэтӏысхьэу самолетым абдей къамыгущынат. Дэ а махуэращ щызэдгъэщӏар абы и цӏэ дыдэ, пассапортым и цӏэр. Зэрыкъуажэу зыми ящӏэтэм абы и цӏэ дыдэр сытми. Апхуэдэт, ауэ абы пщӏэс Марьянэ жиӏат нетӏэ. Пщӏэс къизгъэкӏыр сэ, пщӏэ къикӏыу арауэ къысщохъу.
Аращ, аращ.

Пщӏэ зэрыхуащӏым щхьэ кърагъэкӏыу, сэр нэхърэ нэхъыжь хэтми, абы аби и цӏэм пызгъувэу сепсэлъэн хуейщ. Беязыт аби хуэдэу. Ари хабзэм хэттым, абир пыбгъувэу абы пщӏэ хуэсщӏым, сэ и цӏэкӏи седжэфынущ, адыебзэкӏэ. Ауэ тыркубзэкӏэ и цӏэкӏэ седжэмэ, пщӏэ хуэзмыщӏ хуэду дэри тхыхьащ тӏэкӏуи, пщӏэ хуэзмыщӏ хуэду къысщохъу аби пыумыгъувэмэ. Мыр тӏэкӏу лъэпкъ зыгуэрым ухэсмэ, зыгуэрыхьэри къыпхохьэ, уи дежкӏи ахьэм яхохьэри. Ары. Хамэ лъэпкъ ухэсу уи хабзэр пӏыгъыжыну гугъу? Гугъу дыдэщ.

Къызгурыӏуащ мыбдежым сэ мо цӏэр зэрыжамыӏэм тӏэкӏу къытезгъэзэжынурэ Тыркум къыщыхъуа зыгуэр, дэ мо ди гъуэнэгъу дыдэу Анзорей къуажэм къыщыхъуащ мыр. Адэ мис а я нэхъыжьхэм и цӏэр жамыӏэу нысащӏэ къашам, псалъэм папщӏэ, езы абы и щхьэгъусэм и цӏэр Мэжидщ, жи. И щхьэгъусэм и къуэшым и цӏэри Хьэмид. Ныджы мо нысащӏэм нэмэз щищӏкӏэ жи, Аттахьят утӏысауэ къыщыбжым дежым абдежым Иннэкэ хьэмидун мэджид жыӏэу итщ Къурӏэным. Ныджы мор къыщибжкӏэ жи, мохэм я цӏэр жиӏэн хуейтэӏэми жи, Аттахьятыр къыщибжым абдежым нэса нэужькӏэ Иннэкэ шу цӏыкӏу уэ езыр жиӏэт, жи. Джафэдизэу агъэцакӏэщтыгъэ. Ахуэдизу лъагъурэ япэ йощ хабзэр сыт хуэдизу япэ ищами, абы и цӏэр жимыӏэн щхьэ, Иннэкэ шу цӏыкӏу уэ езыр жиӏэурэ къибжт Аттахьятыр ахуэдэу. Алыхьым псапэ хуищӏ, псапэ къихьауэ къыщӏэкӏынущ. Ахуэдэу къысщохъур.

Сакӏэ пафэзгъазэу сыупщэщэ щтэпӏулъыгъэ мы дэжьым адыгэ хабзэр дин хабзэм ыпэ хъугъэ. Тэ, тэ, апэдэ къэпщӏ хъуа уей фэщӏ. Тэ, Байзет, хуит сыкъэпщӏым сэри зы цӏыкӏу сигу къэкӏыжащи, псынщӏэ дыдуну вжесӏэнщ. Жыӏэт. Цӏэ зэрыжамыӏэм теухуауэ зы унагъуэ нысэщӏэ цӏыкӏу яӏэр я псыр гъужай, сыти, псыхьэ къыдэкӏын хуей хъуа нысащӏэр? Нтӏэ, япэм иджы хуэдэу дэнкӏи псы къижу щыта? Арати, гъунэгъум екӏуэкӏауэ къигъэзэжар хьэ бзаджэ яӏэр къыкӏэрыкӏауэ къыщӏэкӏа. Арати, хьэ бзаджэр куэбжэм къэувауэ нысэщӏэ цӏыкӏур дыхьэжыфтэкъыми. И щхьэгъусэм и закъуэ дэсри, зэреджэнур имыщӏэу, увакӏэкӏи, Ей, унэ зей, унэр зей! жиӏэт, жи, абы ещхьу, уэ къикӏ унэр зей.
Ой, бэлэхьышхуэ хэтауэ щыта нтӏэ. Ауэ абы пщӏэшхуэ иӏэщ, даует, даует, нетӏэ жыхуиӏам хуэдэу хабзэр япэ ищат диным и ӏуэхум нэхърет. Мыбдежым сэ мыстымкӏэ сыӏэбэну сыхуейщ унагъуэм, зэщхьэгъуситӏым я ӏуэху, унагъуэ къутэм, сэ сщӏэрэ, мис ахэм теухуауэ сынывэупщӏынущ, ауэ абы и пэ къихуэу, мис мы ди хьэщӏэ лъапӏэ, си къуажэгъу Анфисэ, зыхэт хьэпапым щыщ зы пычыгъуэ цӏыкӏу къэдгъэлъэгъуэну сыхуейщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэм абыи тӏэкӏу гъуэгу дытришэну щытщ, ауэ абдежым щицӏэр сытыт абдежым уи цӏэр, Анфисэ? Насыпхъан. Насыпхъан, Насыпхъанрэ хьэпапрэ я ӏуэхум хъуну щытым абы моуэ зы пычыгъуэ цӏыкӏу

Мыбдежым сэ Онур зыхуэзгъэзэну сыхуейт, мис мыхуэдэ упщӏэкӏэ псоми сынывэупщӏынущ ар дыдэмкӏэ. Иужьрей илъэсхэм адыгэхэми унагъуэ къутэр, унагъуэ зэбгъэдэкӏыжхэр нэхъыбэ хъууэ долъагъу, ди жагъуэ зэрыхъущи. Сыт апхуэдэу щӏэхъур? Адыгэ хабзэр абы зыгуэркӏэ къыпыувэрэ? Унагъуэр быдэу къызэтенэн щхьэкӏэ е зыгуэру дауэ къыфщыхъурэ? Онур, уэ нэхъапэ сыноупщӏынт. Сэ къызэрызмыщара сэ нэхъапэу. Уэ атӏэ нэхъ хуиту жыпӏэфынущ уэ улӏэ лӏэ къэмыкӏыр си. Къулеяр шынэнкӏэ хъунущ зыгуэрэ тракъузэну. Ипэм хабзэу щытам къыджат. Нысэм Илъэскӏэ, илъэситӏкӏэ, я нэхъыбэкӏэ кӏэлъыкӏуэхэтэм нысэ яща нэужь я нысэм къигъэзэжу и унагъуэм щыщ зыри илъагъутэ. Апхуэдэу щытат ипэм. Ар а унагъуэм хесыхьын щхьа, а унагъуэм и хабзэр къищтэн щхьа, апхуэдэу хабзэкӏэ яӏэт зыгуэрхэр. Архуэмрэ зэманым зихъуэжа цӏыхубзыр тӏэкӏу нэхъ гъащӏэм хыхьэу щӏидза, езыр лажьэу щӏидза. Зэрыхъун хуейм хуэдэу хъуащ сэркӏэ, ипэм хуэдэу, цӏыхухъур мылажьэу, цӏыхубзыр лажьэу, цӏыхухъур зауэм сытым банэм ахэм хэту. Апхуэдэу щытти, иджыпсту цӏыхубзри гъащӏэм хыхьащ, езым и ӏуэхур къищтэжащ. Абы и тӏэкӏу мыст ищӏа нэхъыбэурэ унагъуэр зэтракъутэ иджыпсту. Псынщӏэ ейуэ мыст мэхъу зэфӏонэ унагъуэм. Сэ ар сщӏат, уэ мыр пщӏат, сыт? Мыхьэр мыхъун щхьа тӏэкӏу нэхъ Уи дуней тетыкӏэр, уи хабзэр, уи унагъуэр, уи унагъуэм, уи хабзэм, уи дуней тетыкӏэм ещхь зыгуэрэ ухэплъын хуей, абы зы мыст и зы баланс жызым. Ещ, абы уегупсысу къэпщэн хуейс, иджыпсту ау унагъуэ зэтекъутахэм соплри, Ди хьэгъуэлӏыгъуэми дыхэтауэ куэдым и щхьэ кърикӏуамэщ. Ауэ мыр мыбы уеплъмэ екӏум. Цӏыхуитӏыр екӏунщ, зыр-зым екӏунщ, ауэ иджыри къэс зэрапӏа щӏыкӏэри екӏун хуейщ. Уи дуней тетыкӏэри тӏэкӏу ещхьын хуейс е мыхъуми. Мыхьэм тӏэкӏу кӏэлъыплъын хуейс. Иджыпсту социал медиа социал медиар ӏей дыдэу хыхьащ ди гъащӏэми. Цӏыху псоми зэрыщымытым хуэдэу зыкъалъагъуэу щӏадза. Дэри ар гъащӏэ пцӏым дыкӏэлъоплъри, абыкӏэ дыцӏыхуа, Дыфӏэщӏу ди гъащӏэм хыдогъэхьэ а цӏыхур. Ауэ зы унагъуэм ущӏыхьэу уи бжэр хуэпщӏа нэужь, нэхъ мис абдей гъащӏэр щыщӏидзэр. Зи имылъэгъуа, зи имыцӏыхуа и хьэлхьэр Илъагъуу щӏедзэ. Иджыпсту абы хабзэкӏэ бгъэувыӏэфын хуэдэу зыгуэрэм мыр сэ си гугъэмкӏэ нэхъ ӏуэхушхуэщ мыр. Дунейр зыдэкӏуэр Адыгэм и закъуэм, Адыгэм нэхъ мащӏэ дыдэс иджыпсту. Дэ дызыхэс лъэпкъым сыкӏэлъоплъри, Адыгэм нэхърэ куэдкӏэ нэхъыбэщ ахэм я деж. Дэ сытми зыгуэру Ди унагъуэр хьэр зэщхьси, адыйэр адыйэм дэкӏуэмэ, адыйэм адыйэ къишэмэ, апхуэдэу унагъуэ зытекъутэр мащӏэщ мыбдеж щыхъур. Ауэ нэгъуэщӏ лъэпкъым дэкӏуэмэ е къишэмэ, ахэр нэхъ зыгурымыӏуэ хуэдэу къысщохъу сэ. Ахэм кӏэлъыплъын хуейщ уи унагъуэхэр зыгурыӏуэн хуейщ. Цӏыхуитӏыр гурыӏуэну хуеймэ, сыткӏи гурыӏуэнщ цӏыхуитӏыр я закъуэмэ, гурыӏуэну хуейм ауэ. Ауэ цӏыху и унагъуэхэр, и анэ-адэр, и лъэпкъри ӏуэхум хохьэри, ахэм егупсысын хуей, ахэр ӏуэхум зэрыхыхьэным уегупсысын хуейщ, ахэри зэдэкӏун хуейщ сэркӏэ.
Дэ ди, мы ди нысэ цӏыкӏур дгъэӏущыжщ, мыр щӏалэси ищӏэӏэм, жаӏэу щыкъу анэ, щыкъу адэр абы еущием е модкӏэ нысэм и адэ-анэри я малъхэм мыхьэр тӏэкӏу цӏыху тщӏынщ, мыхьэр дгъэсэнщ жаӏэу къыхэпыджа нэужь е къыхыхьа нэужь къыхэпыджа жысӏэнум, ауэ зыӏагъэхьу пӏэрэ, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, абы я зэраныгъэ ялъагъуу къыпщыхъурэ? Сэ арас къызэрысщыхъур. Тӏэ, цӏыху цӏыхуитӏыр илъэс куэд щӏауэ зырыцӏыхуу, илъэсипщӏым фӏэкӏыу зырыцӏыхуу, ауэ зыры- къызэришэу зы илъэсым и кӏуэцӏым зырыпыкӏау пыкӏауэ мы сыт хъуауэ, я унагъуэр зытекъутауэ сощӏэж. Илъэсипщӏым мыхъуар а илъэсым щӏэхъуар сыт? Ар арат-тӏэ. Я унагъуэр ӏуэхум зрихьыхьау апхуэдэ хъуауэ си гугъэщ. Ар хабзэм, ипэм хабзэм деплъмэ, апхуэдаӏым. Нысэр яшэти, Иджыпстуи дэ къалэм дыкъакӏуэри апхуэдэу къытхыхьауэ аращ, ауэ къуажэм, сэ сыщыцӏыкӏум къуажэм дыщыдэсым щыгъуэ, Хьэгъуэлӏыгъуэм хыджэбз лъэныкъуэм щыщ зыри къакӏуэтэкъым. Къакӏуэу ядэтэкъым, ар кӏэлъыкӏуэныр емыкӏут, ӏей дыдэу ягъэемыкӏут. Нысэр къаша нэужь зы илъэскӏэ, я илъэситӏкӏэ апхуэдэу щытауэ жаӏэ сщӏэрэм, ауэ илъэситӏкӏэ зыри кӏэлъыкӏуэтэкъым нысэм. И ӏуэхум хемыпыджэн щхьа, абы и щхьэр хамыгъэзэрыхьын щхьа, ар еса нэужькӏэ, цӏыхухэр езы и унагъуэр ицӏыхуа нэужькӏэ, Сыткӏэ хепыджэми зыми зыри яхузэпӏэкӏынукъым, ауэ къишагъащӏэу я къишэну. Я мыр мыпхуэдэу къегъэщэху, мыр мыпхуэдэу щытӏагъэ, мис мыхьэм модкӏэ унэ къащэхуас, фэри къэфщэху жыпӏэу я ӏуэхум ухепыджэмэ, ахэрауэ къысщохъу, унагъуэ ӏуэхум хохьэ дэ тӏэкӏу. зэран мэхъуэ.
Упсэу Тхьэразэ къыпхухъу. Марьянэ сыт къыджепӏэнт абы теухуауэ мы унагъуэ зытекъутэхэм, сэ сщӏэрэ, дэ ди адыгэ хабзэри зэрахьэу, адыгэ хабзэр ахуэду езыхьэр, зэщхьэгъусэхэр ахуэду хабзэкӏэ зэхущыт нэужь нэхъ мыкъутэну, нэхъ къелыну пӏэрэт, дауэ къыпщыхъурэ? Хьэмэрэ гъащӏэм глобализм жыхуэтӏэм хуэдэу абы дрихужьауэ, Сыт хуэдэ хабзэу щытми, зыми къигъэувыӏэнукъым, мыр жыпӏэрэ, дауэ къыпщыхъурэ? Шэч хэмылъу Байзид зэманми зэхъуэкӏыныгъэ гуэрхэр сэ къыхилъхьэу къысщохъу зэщхьэгъусэм я зэхуакум, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, япэм цӏыхубзым и къалэныр зы лъэныкъуэу, цӏыхухъур унафэщӏу, цӏыхубзым жиӏэнри Жимыӏэнри ищӏэжу нэхъ щытауэ сэ къысщохъу. Иджыпсту Ӏэнури къыхигъэщащ ар зэман жэм зыдрагъэщхьыну, нэхъ хуитыныгъэ нэхъыби яӏэ хъуащ. Псалъэм папщӏэ, цӏыхубзми нэхъ лэжьыгъэм пэрыту, сыту нэхъ хуитыныгъэ иӏэу хъуам тӏэкӏу Дауэ зэрыжысӏэныр нэхъ хуит ищӏауэ къысщохъу сытми, нэхъ я жьэр, цӏыхубзым я жьэр нэхъ хуит ищӏа? Я щхьэрэ зытелъу псалъэм папщӏэ зыгуэркӏэ зэщхьэгъуситӏыр зэгурымыӏуэмэ, занщӏэу къилъууэ и закъуэ псэуну еӏэну хэту сэ къысщохъу. Ауэ щыхъукӏи, Апхуэдэу щытын хуейкъым. Цӏыхубзыр нэхъ шыӏэныгъэ хэлъу щытын хуейуэ сэ къысщохъу. А итӏум я зэхуакум пэшэчагъ, зэгурыӏуэныгъэ дэлъын хуейщ, ауэ псом я щхьэр пщӏэ я зэхуаку дэлъын хуейщ. Аращи, Хабзэм тет цӏыхум ахэр псори зэпилъыдыфэну сэ къысщохъу. И щӏапхъэри, и нэмысри ихъумэжу мис абы тетмэ, унагъуэри нэхъ быдэ хъунущ. Мыдэкӏэ къыхэӏэбэ гуащэ тхьэмадэ жыхуэпӏэри, шэч хэмылъу унагъуэ укъыздыхь, нысащӏэр здыхыхьами куэд елъытащ, ауэ. Уэ пщӏэ къыпхуащӏынум, псалъэм папщӏэ, а уи пщӏэри уэ къэблэжьыжыфын хуейуэ сэ къысщохъу. Уэ узэрыщытым, уэ нэмыс бгъэлъагъуэм, уэ хабзэ бгъэлъагъуэм теухуауэ апхуэдэ дыдэу къыпхущытыжыну къысщохъу сэркӏэ. Упсэу, упсэу. Анфисэ сыт къыджепӏэнт абы теухуауэ?
Сэ абы теухуауэ жысӏэныр, Баязыт, адыгэми жиӏащи, И анэ еплъи, ипхъу къашэ, жиӏа пасэрейм. Ар зэи иджыри зыми зэран хуэхъуакъым. Хъыджэбз цӏыкӏур сытым дежи, ауэрэ сыкӏэлъоплъ, гъащӏэм ӏэджэрэ къыщегъэлъагъуэ. Мес Анури зэрыжиӏащи, я напӏэ цӏыкӏур егъэлӏыхауэ, интернетым щискӏэ, сыткӏэ, щӏалэ щызэрагъэцӏыхукӏэ, абдежым нэмысыфӏэ цӏыкӏуу, ӏэдэб цӏыкӏуу зэрыщымыту загъэлъагъуэ. Унагъуэ йохьэри, хуэмурэ хуэмурэ сыт хуэдэу щытми, къыщӏощ. Зыкъагъэлъагъуэ я хьэл мыхъумыщӏэхэри къыкъощ, сэ сщӏэрэ. Аращи, хуэмурэ хуэмурэ итӏанэ унагъуэ къызыхэкӏам щӏэупщӏэжурэ, А, и анэр мыпхуэдэт, жьэ бзаджэт, нэмысыншэт, абы щхьэ дыщӏэмыупщӏарэт, нэхъ пасэу Дыщӏэупщӏэн хуеят жаӏэу, и анэм ещхь хъужащ жаӏэу куэдрэ гъащӏэм ущрохьэлӏэ. Аращи, ари гъащӏэм хэлъын хуейуэ, бгъэкӏуэд мыхъунухэм, хабзэ бгъэкӏуэд мыхъунухэм щыщу къызолъытэ. Хъыджэбз цӏыкӏур и анэм и дуней тетыкӏэм ущӏэупщӏэн хуейуэ. Мыкӏэ цӏыхухъум и дежкӏэ бгъазэмэ, цӏыхухъур, адыгэ цӏыхухъур сытым дежи пщӏэ щхьэхуэ иӏэу щыта. Ар абы и хущытыкӏэ, ар зэрыбгъэшхэн хуейри, абы узэрыбгъэдэтын хуейри, абы узрепсэлъэн хуейри, ахэр псори щхьэхуэу щытащ. Иджы ди жагъуэ зэрыхъунщи, цӏыхухъу куэд щхьэхынэ хъуащ. Унагъуэ яӏэу, бын зэрагъэгъуэтауэ, езыхэр лэжьэну хумейу, я бын япӏыжыну хумейуэ. Апхуэдэм деж цӏыхубзым сыт къыхуэнэр? Цӏыхубзыр цӏыхухъум хуэдэу и бгыр щӏекъузэри лэжьэн хуей мэхъу. Аращи, унагъуэр зэрыпсэуну мылъкур къез- къезыхьэлӏэ цӏыхубзым и жьэри бзаджэ мэхъу. и жьэри къеутӏыпщ. Аращи, зызпэщӏасэ лӏымрэ фызымрэ. Апхуэдэхэм деж нэхъыжь я гъусэу псэумэ, гуащэ тхьэмадэ бгъэдэсу щытым. Нэхъыжьым апхуэдэхэм деж псалъэмакъыр нэхъ къызэтрагъэувыӏэфу, нэхъыжь губзыгъэ, акъылыфӏу щытымэ. Ауэ лӏымрэ фызымрэ я закъуэу щытым, ахэр псынщӏэ ӏейуэ зыбгрыжыж мэхъу, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Сабийхэр адэ-анэ зыкъуэту здамыпӏыжу, сабийхэри гуэша мэхъу, сабийхэри гугъу йохь, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ари куэд щыхъуащ гъащӏэм. Псори къызыхэкӏыр хабзэр зэрагъэкӏуэдыжыращ, сэ къызэрыслъытэмкӏэ.
Гурыӏуэгъуэм, гурыӏуэгъуэм, упсэу, упсэу. Итӏанэ мыбдежым Анфисэ жиӏам сигу къигъэкӏащ, а тӏэкӏур жысӏэжынущ сэ. Къэбэрдейм жи, мис ахуэдэу цӏыхубзыр мэлажьэ жи, цӏыхухъури унэм щӏэс жи, зыри имыщӏэу жи. Иджы цӏыхухъум пщӏэ иӏэнущ, дауеикӏ, пщӏэ хуейщ, унагъуэм и нэхъыжьщ, ара, мора. Сытми, ауэ жи, цӏыхухъум зы къалэн закъуэ иӏэщ жи. И щхьэгъусэр пщэдджыжь нэмэзым кӏыфӏу жи бэзэрым макӏуэри, бэзэрым тетщ жи, зыгуэрхэр елъэф, зыгуэрхэр къелъэфыж, сэ сщӏэрэ. Ар жи бэзэрым ешэ жи. Къокӏуэжи жэщ хъухункӏэ унэм щӏэс, йофэ, йошхэ, сэ сщӏэрэ. Пщыхьэщхьэми къишэжын хуейуэ и къалэнщ жи. Арати, пщыхьэщхьэм а и щхьэгъусэр къыщишэжым дежи, абы къилъэф къомми зымикӏи дэмыӏэпыкъуу, мо и костюмыр, цакуэр, сэ сщӏэрэ, тепхъуауэ, япэ иту макӏуэ жи, и ӏэр щӏыбагъым дэлъу жи. Къызоплъэкӏри, мор къыкӏэрыхуа нэужь мэшхыдэ язэ зыщӏэплъэфыхьыр сыт жеӏэ жи. Ахуэдэу хъуа нэужь, мобы и жьэр къиутӏыпщу къыщӏэкӏынущ зэрыжыпӏэмкӏэ. Тхьэм нэхъ макъ Пэж, зищӏ. пэж, аращ а зэрыхъур.
Светэ, сыт къыджепӏын, Светланэ? Абы теухуауэ уи гупсысэхэр къэтщӏам тхуейт. Пшъашъэхэм къаӏуагъэ зэкӏэ Марьяни, Анфиси къаӏуагъэ зэкӏэ адесэгъаштэ.

Япэрауэ, Байзет, сэ фӏыщӏэ пхуэщӏыну сыхуейщ уигу къэкӏыуэ мы нэтын дахэм сыкъызэребгъэблэгъамкӏэ. Алыхьым игъэузыншэ Алыхьым зигъэузэнщӏ. Дэтхэнэ зы сыадыгэщ жызыӏэ псом икӏи сыхуейт хъуэхъукӏэ захуэзгъэзэну, Я дунейр мамыру, ар псом я щхьэщ, мамырыгъэ щымыӏэмэ, ар гузэвэгъуэшхуэщи, гузэвэгъуэ ямылъагъуу, я гъащӏэр дахэу, зыми емыхъуапсэрэ езыхэм псори къехъуапсэу, узыншэу адыгэ лъэпкъыр Алыхьым игъэпсэу,
Анфисэ, сыт къыджепӏэнт ди нэтынеплъхэм яхуэгъэзауэ?
Сэ жысӏэныращи, нобэ си гуапэ дыдэщ, мис мыдеж дызрихьэлӏахэр псори умыцӏыху къэпцӏыхуну ар насыпышхуэщи, си гуапэщ нобэ цӏыхущӏэ къызэрысцӏыхуам щхьэкӏэ, гуфӏэгъуэ защӏэкӏэ, фӏыгъуэкӏэ Алыхьым псори дызэригъэхьэлӏэ,

Дунейм тыретхэ ара жысӏэнур? Адыеу дунейм тыретхэ бзэр зрагъащӏэмэ ара мис дунейм дэнэкӏэ дыщыӏэми ди бзэращ дэ иджыпсту дызэрыпсэлъэфыр. Ди адые бзэ тӏэкӏур тщӏэмэ аращ дыкъызэрацӏыхунури. Зым нахькӏэ дынахьыкӏэкъым лъэпкъ куэд къыддеплъейуэ щытащ икӏи

Упсэу, упсэу, Тхьэра зыкъыфхухъу, сэ. Ди нэтын еплъхэм яхуэгъэзауэ жысӏэнур ныщхьэбэ ди хьэщӏахэр, ди хьэщӏэ лъапӏэхэр иджыри зэ фигу къэзгъэкӏыжыну сыхуейщ. Ди Хэкужь, Адыгэ Республикэм щыщ щӏыхь зиӏэ ди журналист Тӏэш Светланэ. Ди Хэкужь, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏыхь зиӏэ и артист уэрэджыӏакӏуэ Бэрэгъун Марьянэ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щӏыхь зиӏэ и артист Щоджэнцӏыкӏу Алий и цӏэр зезыхьэ Къэбэрдей драмэ театрым и артисткэ Болэ Пащтыкъ Анфисэ. Тыркум, Къайсери къалэ, Адыгэ Хасэм унафэщӏу хэт лъэпкъ лэжьакӏуэ Бжьыхьэфӏ Онур. Ди хьэщӏэхэм иджыри зэ зыфхузогъазэ, ныщхьэбэ фыкъызэрытхетам, фыкъызэрытхуеблэгъам папщӏэ ину фӏыщӏэ гуапэ фхузощӏ, Тхьэм фигъэпсэу.